Anthu masiku ano akuopsa kuposa mkango wakutchire. koma kuphedwa mpaka na munthu kumuyika pa mpani muja tichitira nyama kuti ukufuna uwotche pa moto nzodabwitsa Zina zomwe akuchita anthu ndi zinthu zodabwitsa zoti ukazimva wekha kupukusa mutu wopanda mnyanga kumulanjetu kwachitika nkhani yodabwitsa kwambiri nkhani yobweretsa tsiziya yopukusitsa mutu wopanda nyanga kumeneko ndithu mzimayi wina waphedwa kodi dziko lino likulowera kuti kodi tafika pomapanga zinthu ngati zimenezi
pambiri ya malawi sindinambe ndamvapo kuti munthu wina akudya munthu mnzake
takhala ndi pompo pomwe tikhale tikukambirana nkhani imeneyi mkatikati mwa pulogalamu imeneyi
tikulandireni nonse amene mumatitsatira kuchokera pa tsamba lathu la youtube muli ndi ine mulutswane moja wabizo in the building lero ndi mzanga amene ndakhala naye apayu tingofuna tikambirane nkhani ziwiri zitatu malingana ndi mmene dziko lino la malawi likuyendera komanso maiko ena otizungulira nkhani yoyamba imene tili nayo pano ndi nkhani yokhudzana ndi zimene zachitika ku mulanje Kumulanjetu kwachitika nkhani yodabwitsa kwambiri, nkhani yobweretsa tsiziya, yopukusitsa mutu wopanda nyanga. Kumeneku ndithu mzimayi wina waphedwa. Ndipo ataphedwa mzimayiyu sikuti nkhani yangothera pomwepo, waphedwa ndikudulidwa mapisi. Mapisiwo ena anayikidwa mfiliji, ena anadulidwa dulidwa ndikuikidwa pa mpani. ndipo magazi a mzimayi ameneyo anapezeka ali mpoto mkhichini kuti munthu amene anaphayo amafuna achite muja tichitira tikapha mbuzi kaya nkhumba kauwende ndithu kufuna kuchita magazi a munthu mzanga amene ndakhala naye pano azipange yekha introduce kuti ndi ndani ndi amene ndili naye pano kuti tikhale tikugadabula naye nkhani zimenezi kuti zimenezi zoyenera kuchitika mdziko lathu lino kodi zikupereka chithunzithunzi chotani ku dziko lino ase ndikulandire mu programu imene timakamba nkhani zosiyanasiyana timangoiti untold stories nkhani zimene sizimakambidwakambidwa koma zimakhala kuti zachitika kumulanje monga ndafotokozera muja kuti kwachitika nkhani yodabwitsa koma tisanafike kumeneko tangozipanga introduce kuti amene akutimva komanso kutionera pakadali pano adziwe kuti kodi mpulogalamu ino tikucheza ndi ndani kwenikweni ineyo ndi thomas phiri mnyamata wa pa Ntcheu pa Ntcheu pompa ehe anyamata kuti mbewa simuganiza kawiri katatu kufuna kutafuna ndipo timathamangitsa kuchita kudumphira eh mumakudziwa kudumphira angoni inu ndi angoni enieni Ah. sindinaone cha mmutu bwana chilipo chabwino mutachifuna tikatengaso chabwino toyambirira ndithokozenso for yoti eh, mwachiona cha mtengo wapatali kuti leroli ndikhale nawo mpulogalamu imeneyi ya untold story ndimathawathawa anyamata ena anabwerako eh, tikufuna ticheze nanu kuti eh, mabizinesi anu munatani mauzoti ara zisiyeni zikenako koma kale leroli nanchamwayi kuti ndili nawo mpulogalamu imene ya untold stories ndayimva atu nkhani ya imene mwayikamba inuyo nkhani imeneyi mutayilandira kwa nthawi yoyamba sitinambe tamvapo inde kuphana kumachitika koma mpakana kumdula munthu mapisi kuyika pa, pa, pa mpani ngati mbewa uwende kupezeka mpoto magazi titero kupezeka mpoto kuti afuna adyedwe zimenezi zikutanthauzanji zikupereka picture yanji ku dziko lathu lino choyambirira choyambirira mukhoza kuona kunena kuti pa mbiri ya malawi sindinambe ndamvapo kuti munthu wina akudya munthu mnzake kapena kuti uh, kuphedwa kwa mtundu oterewo kuti inali significant yanji iye amalinga chani Mm. popanga zinthuzo chifukwa mwina akadangoti amupha ena timamva ngakhale sindinaonepo kukula kwanga konseko koma timangomva ati munthu anaphedwa kuchotsedwa ziwalo ehe zinthu zakumva Mm. koma kuphedwa mpakana munthu kumuyika pampani muja timachitira nyama kuti ufuna uwotche pa moto nzodabwitsa nzopatsanso mafunso kuti kodi koma iyeyo amalinganji pa mchitidwe umenewowo Eh. so ndi zinthu zomvetsa chisoni chifukwa mukhoza kuyiona storyyo ta- taonapo m'masamba a mchezo angapo Mm. akuluakulunso ena kuti odziwika bwino mdziko lino nkhaniyo ayilemba Mm. eh, ayilemba Mm. ndi zinthu zomvetsa chisoni kuti chifukwa chenicheni chomwe anamphera munthu uyu kumpanga zimenezo ndi chani Chani? poti timamvanso kuti ena amapereka ndemanga yonena kuti mpakana magazi anayika mpoto nkuyatsa moto muja achitira uwende kuti a- Kuti a- a- afuna- anali okonzeka kuti azidya ndithu Ehe, ndi sikuti kuti iyeyo chinachitika nchani kapena nzikhulupiriro nanga si masiku ano anthu tifuna kulemera mwachangu Ndipo- lero umathamangira kukagwira zinthu amatha kukuuza zinthu zodabwitsa zoti ngakhale olo makolo athu Mm. mbuyomo sadachitepo sadachitepo Mm.
Munthu ameneyu anagwidwa ndi anthu okwiya am'mudzimo. Anthu anamusakasaka chifukwa ndi zinthu zoti m'mudzimo kufunsa anthu awiri atatu akunena kuti iyayi, mu mbiri ya m'mudzi muno ku Mulanje kuno sitinaonepo munthu ataphedwa mpakana akum'dula mapisi, mapisi ena kuika pampani, uwende kuika m'poto, ziwalo zina kuziika m'firiji. Anthu ataona zimenezi anali okwiya komanso osakhulupirira. Anamusaka munthu ndi kum'gwira ndipo sadamuchedwetse. Anamunyamula ndi kumupitisa pa nyumba pake pomwepo. Sindidziwa kuti anamupha motani, koma zikumveka kuti anaphedwa komanso anaotchedwa. Sindidziwa kuti anaotchedwa ali moyo kapena anaotchedwa ali okufa. Tsono Eh, usanapitirire mm, ndimafuna ndinenenso nkhani yophana munthu akachimwa iyi mm, pachizungu timati mob justice mm, anzathu a nthambi ya chitetezo kapena kuti nthambi za polisi mm. ndi ena otero amalimbikitsa onena zoti ngati munthu wagwidwa Mm. akupanga mchitidwe wolakwira malamulo Mm. anthu ndi udindo wathu timunyamule munthu uja Mm. tipite naye kwa anthu oyenerera kuti anthu aja akathe kugwira naye malamulo agwire ntchito ntchito pa iye.
yoyenerera chifukwatu chimene chimachitika nchonena kuti lamulo likhoza kutsala m'manja mwanu kwa amene mwatsala muli moyo chifukwa uyoyo komanso tikunena kuti nkhani ndi yochititsa chidwi Mm. 1 yomvetsa chisoni 2 yonthunthumiritsa yodabwitsa yodabwitsa mwanjira ina eh?
ndingati nkhani ija ili yodabwitsa Mm. tikanasiyira mabwalo ndi nthambi zinazo kuti zigwire ntchito yake yoyenera kuti ka mulandu wonga woterewo athane nawo athane nawo bwanji kuti wina akatengerapo phunziro pa zimenezo sadzachitanso Mm. koma ngati munthu uja amupha nkumuotcha Mm. ndoti chifukwa chomwe anapangira izi sitikuchidziwa sakafotokoza Sakafotokoza. pabwalo la milandu ndi kuti sitikudziwa china chilichonse zinthu zozangoyendera ngati 50-50 zimenenso zipezeke kuti ena apezapo mavuto ngakhale izi zili chomwechi Mm. so nkhani ngati imeneyonso zimene eh, timalimbikitsidwa ngati nzika za dziko lino Mm. kuti nthawi ina yake titenge udindo koma, u, u, uh, koma mphamvu tisazitengere m'manja mwathu mphamvu za lamulo Mm. kunali kungombwandira akulu awa tapeza izi izi izi Mm. e, nawo apolisi amadziwa kuti achite achita motani. motani Mhm.
tikutoletu ndithu nonse amene mukutionera pakadali pano ena mwina mwangotipeza kumene ndili ndi mzanga apa Thomas Kasiya ngoni weniweni yemwe akaona khoswe s- kapena mbewa satha kusiyanitsa zonse amangoziika mpoto mchere nkuthira ochuluka bwino Mkudya alibe nazo ntchito. Mudziwa mmene achitira Angoni kusunga chikhalidwe. Tikukamba nkhani zosiyanasiyana pamudzi pano, makamaka nkhani imene yachitika ku Mulanje yodabwitsa komanso yobweretsa tsidya. Munthu wina anaphedwa, mzimayi, ndipo ataphedwa anadulidwa mapisi, wina ndikuika mpoto, minofu ina kuika pampani, ziboda zina aziika m'filiji. Timangofuna kuti ndi mnzangayu tingogawana ziwiri zitatu. Wafotokozapo makamaka nkhani yonena kuti zimene wachita munthu ameneyu ndi zinthu zosayenerera. Komanso zikumveka kuti anthu a m'mudzi umenewu amupha munthu ameneyu, kumuwotcha. Mnzangayunso waikapo comment yonena kuti, Iyayi, sitikufunika kuti titengere lamulo kumanja chifukwa chonena kuti timayenera kuti munthuyu timtengere kubwalo la milandu kumene akazengedwe ndi anthu odziwa malamulo kuti tidziwe chifukwa chenicheni chimene munthuyu

ya mayiko komanso kukambirana ma dispute amene akuchitika pakati pa dziko la South Africa komanso mzika zina za chizungu. Ndikumva kuti kuli nkhani ya malo kumeneko imene yamanga nthenje ndipo dziko la America linaone- linanena kunena kuti sitisekerera nkhani zimenezi chifukwa choti azungu ake akuvutika. Koma atapita kumeneko kunali ka ngati kuti kunali ka ambushi ambushi chonchi chifukwa Ramaphosa samayembekeza kuti angakakumane ndi zimene wakumana nazo kumeneko kumeneko anakakumana ndi media team yokwiyana bwino ya ku america kumeneko mafunso ogangalama komabe amaoneka kuti anakonzeka muwiri mutatu iweyo scenario imeneyo yoti uh, ramaphosa kupita ku america kukachita malonda awiri atatu pamene anthu ena amadana ndi dziko la america kuti limabweretsa chisokonezo pa dziko lapansi iweyo ukuziona motani nkhani ngati zimenezi nkhani ngati imeneyi uh, tikuyika kwa- tikhoza kuyika limodzi ngati politics tikanena kuti politics ndi chani ndale mm. ndeyo tikhoza kuyinena kuti ndi international politics kapena kuti ndale za m'mayiko Mm. chifukwa mukati muonetsetse dziko la south africa Mm. ngati mudapitako Mm. eh, tidachita mwayi nthawi ina nkukaponda ukapondako ngati ku cape town eastern cape ndi madera ena Mm. kuli azungu ambiri Mm. oti alibe koti akhoza kulowera leroli Mm. chifukwa chani nthawi imene ah, kumachitika za chitsamunda chani chani Mm. anthu aja adakhazikika kuti nkwawo komwe adachokera sakutani sakudziwa sakukudziwa Mm. so lero ndi lero akapezeka onena onena kuti kuyamba kuthamangitsa kuti ani ti- tipereke chitsanzo kumalawi kuno Eh. tili ndi am- a- amalawi ena a mtundu wa chimwenye kuti anabwera kalekale tili kwambiri ndi amalawi ena a mtundu wa chizungu kumene tikapita ku nsanje kuja umakapeza ndithu mwana mchina kuti ah china tu china wene ozamanga bridge ma 19 chakuti chanchu ayi ozatheka bwanji bwanji Mm, Eh, amene aja sitingathamangitse Mm. they have nowhere to go mm. so mwina ndimaona ngati kuti ishu yoyambirira dziko la south africa limene likhale pansi ndi anthuwo Mm. akambirane Mm. chifukwa ngati zayamba kumafika ku america wina kumayitanidwa wina kumatere zimene zija zimakhala ngati kuti mwayambano ma threat tsopano kuti basi Kuti kuyamba AI, kubwera ya ma sanctions mpunga, kuti and muone atipesa mmene ma ID athu zikukhalira muja. Yeah. ma ma ujeni ma ma chani mpaka na ma ma mati chani zoonetsa pakhoma kanemayo Eh, mpaka na Ma kumuonesa projector. kuti taonani zimene mukuyankhula mu dziko lanu muone izi mwakuti so zimene zija zimayamba kubweretsa mpungwepungwe Mm. nde pakati apo pakhalabe kampungwepungwe kale Mm. ka dziko la south africa ndi america Eh, Eh, okay dziko lina lililonse limene likhale ndi malamulo amene amayendetsera dziko mm. koma ife ngati dziko pa chuma timadalirabe zinthu zambiri zochokera mathandizo ena osiyana siyana maiko Maiko- akunja for eh, example maiko akunja. kuyimitsidwa kwa zinthu zina ngati za usaid zija anthu ambiri akusafala ali pa ulova Kusafala, wa- wa chifukwa dzaoneni. adapeza ntchito kubomako sizitikhudza izo zawo za boma kuzilongosola bwino mmene zinalili chani koma ife tingoyang'ana kuti kodi anthu amene amasamala banja lawo chifukwa cha izi ndangati Ndangati, yeah. which means kuti zinthu zina zimapezekabe kuti tikupanga survive chifukwa chimodzimodzi inu ndi ine tikhoza kunyamuka lero tipita ku united arab emirates Mm. tikagwira ntchito Mm. we are there just because of our people Mm. kuti anthu athu amene tasiya kunoku they have to succeed Mm. akuyenera kuti apange eh, apange and Mm. Aba- a- akhale ndi moyo osathawathawa osavutavuta Mm. mu moyo wabwino Mm. so ngati izi zikuchitika ndikuti zipezeka kuti anthu ena olo ku south kuja azungu akachoka kupita eh Eh, anthu ena ake ndikuti asowa ntchito ena asowa Yeah. zambiri Lero zi- abale athu solife kuno ku Malawi ena abwerako tu so zinali zinthu je zongokhala pansi ndikuzikambirana ndikuona kunena zokuti kodi izizi azikhale motani Zikhale zili ngati motani. mmene zikuchitikira even ndale za ku malawi Mm. panopo of course kuli bata anthu Koma pakati pa tinaona Pakati pa timaona mashati ndi matayi. akuchedwa, anthu akukokerana mashati kuti Kuphana ndi anthu- zinthu ndi zinthu zija zonena zokuti inu mukhoza kukhala kutsatira chipani china ine ndikhoza kukhala kutsatira chipani china Mm. tikumenyana eh? Mm. kenako inu ndi ine timayimira kaya ma mp kaya ndichani kupita ku parliament uja tikamwera tiyi limodzi ovutika ndikukhala anthu amasapota aja ndikumatukwanana kunoku ndikumamenyana kuotcherana manyumba kuchitana Kuotcherana zinthu manyumba. zosakhala bwino zimakhala zinthu zija zochititsa manyazi chifukwa anthu amene amavutika ndi anthu amene kunyumba kwawo makolo ana amadalira ndani iwowo iwo so zili ngati zimenezo ndi zinthu zovuta and zikungofunika kuti dziko la america ndi south apeze njira zoona kuti kodi mavuto awo athetsa bwanji tikutero ndithu timayenera kuti tipite ku segment ina imene ili ya entertainment koma chifukwa cha nthawi sitifikako ndikunyadirani ndimakunyadirani ndidzakhala ndikunyadirani nonse amene mumatitsatira kuchokera pa tsamba lathu la youtube tipangeni subscribe muyikenso comment m'musimo osaiwala kupanga like chifukwa zimenezo zimatithandiza kuti tizitha kumapangapanga zimene timapanga pano kuti inu ndi ife tonse tiziyendera limodzi. Munali ndi ine yemwe uja, muulutsi wanu, Webbizo in the building. Kufikiranso kanthawi kena pamene ndidzachezenso ndi munthu wina nkhani zina zosiyanasiyana zimene zikuchitika mdziko muno komanso maiko ena ngodya zonse zinayi za dziko lino, ndingoti mwakuma nonse, zikomo.